ndewo nụ n'ụbọchị nke taata aga m akọlụ unu akụkọ maka mbe na enyi unu ma na mbe bụ onye aghụghọ rinne ngwa geenụ ntị ka m nye unu ya bụ akụkọ n'otu obodo adaeze ekweghị anụ di di bịakatalụ bịakatalụ onye enu bịa adaeze ajụ onye anị bịa adaeze ajụ anụ enu bịa adaeze ajụ anụ anị bịa adaeze ajụ ya ihe nke a wee gbawasị onye ọbụla anya o wee ruo otu mbọsị eze wee kpọọ adaeze kpọọ ụmụnne ya ma kpọkwuo onye be ya ka fa nọlụ kpakọlịta ka fa malụ ife melụnụ na adaeze achọghị ịnụ di mgbe fa niile zukọtara ọnụ igwe ya bụ eze wee jụọ adaeze ife mere na ọ na-achọghị ịnụ di adaeze wee sị na ife mere na ọ na-achọghị ịnụ di bụ na ndị niile na-abịa ịnụ ya o nwerọ onye ji enyi wee bịa ịnụ ya na ọ chọrọ onye ga-anụ ya ka ọ kpọrọ enyi wee bịa nke bụ na e nwee mmemme ọbụla a na-eme na ya bụ obodo ya bụ adaeze arịgoro enyi wee jee ya ndị mmadụ fụ ya amalụkwa na ọ bụ adaeze mgbe ọ na-ekwu ihe ndị a niile mbe ejee ka o jee nụọ adaeze e wee chụọ ya mbọ mbọ ọsọ mbe na enyi bụ ezigbote enyi mbe wee jee na nke enyi ya bụ enyi sị ya na eze na-agba ọfala na eze ziri ya ka o zie enyi na ọ ga-abụ onye isi oche aṅụrị jupụtara enyi n'obi enyi wee sị mbe ya kwukene ya bụ ihe o kwuru ọzọ mbe wee sị ya na eze ziri ya sị ya na ya bụ enyi ga-abụ onye isi oche na ọfala ya na ya bụ mbọsị na ọ chọghị ịchọ enyi achọ enyi wee ṅụlịa ṅụlịa nke ukwuu maka na ọ na-achọ ka ọ ga-esi ruo eze nso maka okwu adaeze mbe na enyi wee kpaba nkata ndị ọzọ ka fa kpasịrị ya bụ nkata mbe wee laba be ya mana mbe jelu be eze sị ya na ọ ga-abịa maka ada ya ụbọchị dị etu a eze wee jụọ ya ma ọ makwa ihe adaeze na-achọ mbe asị ya ya echekasịna onwe ya na ya bụ mbọsị ife ọ fụlụ o welu ka ya bụ mbọsị rutelu mbe wee kwado jee na nke enyi mana tupu o jee na nke enyi o chee ka chi fuo nke ọma anwụ a na-eke mgbe o rutere na nke enyi enyi wee jụọ mbe kedu ife o ji abịa kịta ka na ọ marọ na chi efugo nke ọma na anwụ na-acha na ọ marọ na fa kwesịrị ije n'oge ka fa wee luo na ya bụ ọfala ka ọ ghara ịbụ na fa jee ọ bụ na ndị mmadụ anasigo mbe sị ya ya gba nkịtị na fa ga-ejesi ike enyi wee sị ya ngwa ngwa ka fa jebe ejebe na oge adịrọzi fa wee zọpụ ije ka fa nọ n'ụzọ enyi wee sị mbe ya jesibe n'ike na oge adịrọzi ka fa ruo tupu ndị mmadụ anasịsịa mbe wee sị enyi na ọkwa ọ ma na ọkpa ya na ya rarọ na ife menụ bụ na o jetụ jetụ o chelu ya bụ mbe ka mbe wee chụgide ya enyi wee gwa mbe na ọ ma echezi ya ọzọ na ya jesi ike mbe wee yọọ ya sị ya enyi na ebe ọ bụ na ọ dị otu a ya biko nyelu ya aka ka ọ nọdụ n'azụ ya bụ enyi ka fa wee jesibe ike enyi wee sị ya ngwa na ya mebe ya mebe ya mebe ya rigobe mbe wee mee ọkpa ya tịkọtịkọtịkọ wee sị enyi sị ya na ọ ma na ọ ma arigonwu n'azụ ya na ọ bụ na ọ ga-ekwe ka o were ụdọ o ji n'aka ka o kedo enyi n'onu ka o wee welu ya rigoo n'azụ enyi enyi wee sị ya nke ọbụla ọ chọrọ ime ya mebe ngwa ngwa na oge adịrọzi mbe wee kelu ya bụ ụdọ kedo n'onu enyi wee rigoro n'azụ enyi fa wee na-agakwa ya bụ njem

enyi na-aga na anyị so gị n'azụ enyi na-aga na anyị so gị n'azụ ife a ka enyi na mbe nọ na-agụdo ruo na ha eruo na nke eze mgbe ha ruru na nke eze mbe wee were ụdọ nye eze n'aka sị ya na ọọ ife a ka o ji bịa ịlụ ada ya nwanyị ihe a wute enyi nke ukwuu enyi wee bee

ọkwa enyi ga-abụ isi oche ọkwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na anyị so gị n'azụ enyi na-aga na anyị so gị n'azụ gwogwogwo ngwo ka m gụkwa ya ọzọ ihe unu ga na-azazila m bụ gwogwogwo ngwo nna m eze akpata m enyi gwogwogwo ngwo

na asị m ana ya dube enyi chebe enyi ọ dịka a sị na akpata m enyi gwogwogwo ngwo ọkwa enyi ga-abụ isi oche gwogwogwo ngwo ọkwa enyi ga-abụ isi oche gwogwogwo ngwo enyi na-aga na anyị so gị n'azụ gwogwogwo ngwo enyi na-aga na anyị so gị n'azụ gwogwogwo ngwo ife mmụta dị na ya bụ akụkọ bụ enyi m duga m ozi na ife eso ya bụ ị na-eduga enyi gị ozi uche gị dịrị na ya ndewo nụ ọ ga-adịnụ ma emesịa